Ábhar mór iontais is ea é go bhfuil Socrates marbh le breis is dhá mhíle bliain, ach go mbíonn daoine fós ag trácht ar na ceisteanna móra fealsúnta a tharraing seisean anuas i dtús báire. Cé nach bhfuil mórán fíricí ar eolas againn mar gheall ar a bheatha, ní choscann sé sin orainn na ceisteanna céanna a phlé. Baineann siad lenár saol fhéin agus ciall na beatha, leis an gceart agus an t-éigeart agus fírinne an tsaoil, glan díreach fé mar a bhain, a bhain lena shaol-sa. Ní dhealraíonn sé gur bhreac sé aon ní síos ar phár agus chreid sé go mbeadh focail scríofa sa bhealach ar an bhfírinne, pé scéal é. B'fhearr leis an fhírinne a nochtadh trí chaint agus comhrá ina chaidreamh le daoine eile. Ba é Platón, a dhalta, a bhuanaigh cuimhne a mháistir ina chuid agallamh, ach má thugann sé leidí dúinn mar gheall ar smaointe Shocraitéas, ba léir gur theastaigh uaidh scéal a dhéanamh as a bheatha siúd lena smaointe fealsúnta fhéin a chur in iúl. Ní féidir a rá go beacht go raibh Socrates ann go díreach mar a chuirtear síos air i gcuntais Phlatóin, ach éiríonn leis mianach a mháistir a thabhairt chun beochta iontu. Chreid Socrates ar dtúis.

Ba mhór leo argóintí mórchúiseacha ach bhíodar an-sceipteach go deo ag maíomh nach raibh aon ní cinnte sa saol seo ná in aon saol eile. Is fíor go raibh spéis ag Socrates ina gcuid argóintí, ach thar aon ní eile bhí dúil sa bhfírinne aige agus bhí na Sofaistí beag beann uirthi. Ba nós leo an eagna nach raibh acu a dhíol lena ndaltaí chun dul chun cinn sa saol. Meon ar fad eile a bhí ag Socrates. Má bhí sé fhéin beo bocht níor thug sé mórán airde ar shaibhreas an tsaoil seo. Ach bhí cuid des na sofaistí an-shaibhir go deo agus iad ag tuilleamh ard-airgid ó fhiacha a ndaltaí. Theastaigh ó Shocrates go mbeadh fios fátha gach scéil aige de thoradh a fhiosrúcháin féin, agus thug sé le tuiscint le neart íoróine go raibh sé aineolach go leor maidir le cad is eagna ann. De réir mar a chuaigh a chuid tuisceana chun cinn, áfach, thosaigh Socrates ar na Sofaístigh a cheistiú mar gheall ar chiall na bhfocal as ar bhaineadar leas. Cad is suáilceacht nó duáilceacht ann? Nó cad is maitheas ann? a d'fhiafraigh sé díobh. Bhain sé leas as a modhanna argóna fhéin lena gcuid argóintí baotha a pholladh, rud a chuir as dóibh go mór, gan dabht. Maidir leis féin, ba é a mhana mhaígh sé go mba dhuine mar cách é, aineolach go leor ach sa tóir ar an bhfírinne i gcónaí. Chuimhnigh sé ar cheisteanna eile leis agus é ag fiosrú cad is stát nó státaire nó cad is ceart nó éigeart ann. Ar an tslí sin chuir sé tús le tuiscint nua ar chúrsaí na fealsúnachta. Dúirt sé rudaí ar nós ní duáilce go hainbhios nó ní suáilce go heolas agus d'áitigh sé nath iomráiteach amháin leis, aithin tú féin. Chreid sé go raibh inspioráid dhíreach dhiaga á stiúradh ina shlite go léir. Ba eisean a dhearbhaigh, de réir Phlatóin, nach fealsúnacht go hiontas. agus chreid sé gurbh olc an ní é an t-aineolas i gcónaí. I saol fé sceimhle bíonn cinnteachtaí de dhíth, agus bhí sceimhle go leor ar mhuintir na hAithne ag an uair sin, agus cogaí is ciréibeaca ag bagairt orthu i gcónaí. Ní mór an fháilte a chuir na saoránaigh roimh Shocrates agus a cheisteanna crua fealsúnta. Bhí mearathall ar shaoránaigh na cathrach sin i gcoitinne mar gheall ar aon fhírinne nó córas moráltachta, cuid acu ag maíomh go raibh eolas cinnte le fáil agus cuid eile á shéanadh. Theastaigh ó chuid acu treisiú le seantraidisiúin a muintire, ach mhaígh a thuilleadh as gach aon rud nua a tháinig féna raon. Cheap a naimhde go mba shofaist é Socrates agus iontas orthu go raibh sé de dhánacht aige bunús an Stáit fhéin a cheistiú in aon chor. Ba shaoránach dílis cróga é fhéin a sheas lena phobal mar shaighdiúir a throid ar a son, ach lig saoránaigh na hAithne an fhíric sin i ndearúd tapaidh go leor. Cuireadh ina leith go raibh rún aige an Stát a threascairt tríd an amhras agus an mhídhílseacht a mhúscailt in aigne na n-ógánach a raibh sé ina laoch ag cuid acu, dar le Platóin. Bhí réimsí na saoirse is an daonlathais ag cúngú, agus namhaid stáit uimhir a haon ab ea Socrates. Ní raibh puinn difir idir Sócraitéas agus na Sofaistí dar le lucht a chiontaithe, agus níor éirigh leo an bhréag sin a ghreamú leis. Dhein a chuid macántachta naimhde dó, agus cuireadh an t-aindiachas ina leith. Dúradh go raibh sé ag mealladh ógánaigh na hAithne chun cúl a thabhairt le déithe an phobail. Ní hamháin sin, ach cuireadh ina leith go raibh sé ag bagairt ar an Stát féin lena ceisteanna crua ina thaobh. Cuireadh ar a thriail é agus tugadh breith báis air. Cé go raibh gach deis éalaithe aige, chreid sé go daingean go raibh air géilleadh don Stát mar shaoránach dílis. D'fhan sé i bpríosún go dtí an lá a tugadh deoch a bháis dó chun an bhreith a chur i gcríoch.

Éiríonn le Platón atmasféar na ré sin a thabhairt leis ina chuntas, áfach, agus ní foláir nó go raibh an-chuid de sna smaointí a cuirtear in iúl ann ar aon dul le smaointí Shócraitéas. Ní mór na hagallaimh seo a léamh chun blas a fháilt ar smaointeoireacht lárnach Phlatóin. Fad a bheidh na hoifigigh ag obair agus sara gcuirfear mé san áit ina raghaidh mé chun báis, ba mhaith liom comhrá a dhéanamh libhse a thug fíor-bhreith orm ar an ní seo atá tagaithe chun críche. Fanaigí im fhochair, mar sin, go bhfágfad an áit seo. Tá sé chomh maith dúinn a bheith ag caint le chéile ó tá a chead sin againn mar ba mhaith liom a insint daoibh, ós cairde dom sibh, cad é an bhrí atá le rud a tharla dom inniu. B'iontach an rud é, a bhreithiúin, agus is maith an ceart agam breithiúin a thabhairt oraibh. An guth diaga atá i mo chuideachta riamh, cuireadh sé i mo choinne i gcónaí nuair a bhínn chun an éagóir ba lú a dhéanamh. Ach cé go raibh le himeacht orm inniu, mar a chíonn sibh, An rud is dóigh le daoine is measa dár imigh ar éinne riamh, níor chuir an guth cuideachta i mo choinne nuair a bhíos ag fágáil mo thí ar maidin nó nuair a bhíos ag teacht anseo chun áit na trialach ná nuair a bhínn chun aon ní a rá le linn an chomhrá a dheineas libh ó chianaibh. cé gur minic a bhrisfeadh sé isteach orm ar ócáidí eile agus mé ag caint. Níor chuir sé i mo choinne inniu oiread is aon aon uair amháin, pé ní a bhíodh agam le rá nó le déanamh. Neosad díbh cad fé ndeár é sin, de réir mar a thuigim an scéal. Ní foláir nó is maith an rud é siúd a d'imigh orm inniu agus ní foláir nó tá breall orainn nuair a dheirimid gur olc gurb ea an bás. Ach deimhne mhaith agamsa air nach ea in aon chor, mar dá mb'ea thabharfadh an guth cuideachta foláireamh dom, ach níor thug. Agus má bhreithnímíd an scéal ar shlí eile, cífimíd nach miste dúinn súil a bheith againn gur maith gurb é an bás. Nuair a fhaigheann duine bás tá deireadh leis ar fad agus ní mhothaíonn sé tada feasta nó neachtar acu, téann an t-anam go háit éicint eile mar a chreideann formhór na ndaoine. Agus más mar a chéile a bheith gan mhothú agus a bheith marbh, agus gur geall le codladh gan taidhreamh an bás, maith mhór is ea an bás. Mar dá mbeadh ag duine oíche éigint a chodlaigh sé chomh maith san nár deineadh aon taidhreamh de. Dá mbeadh air oíche éigint mar sin a thoghadh amach agus í a chur i gcompráid le gach lá agus le gach oíche ar an talamh seo, agus go mbeadh air a rá ansan cé mhéad lá nó oíche ba mhó aoibhneas agus tairbhe dó an oíche sin. Is é mo thuairim, dá mb'é Rí mór na Peirse féin é, gurbh aoibhne dó í seachas na laethanta agus na hoícheanta eile. Más mar sin dos na mairbh, áirímse gur tairbhe dúinn é, mar is follasach ná fuil sa tsíoraíocht ar fad ach aon oíche amháin. Ach más fíor mar a deirtear go dtéann an duine go saol éicint eile tar éis báis dó, agus go bhfuil ar an saol eile sin gach éinne a fuair bás riamh, cad é an mhaith a d'fhéadfadh a bheith ní ba mhó ná sin a bhreithiúna?

agus bheadh an seanchas sin orm. Ach is é rud is mó a chuirfeadh aoibhneas orm ná bheith ag ceistiú daoine ann agus ag déanamh promhtha orthu fé mar a dheinim anseo, féachaint ciocu atá eagnaí dairíre agus ciocu ná fuil eagnaí ach a cheapann go bhfuilid. Cad ná tabharfadh sibh a bhreithiúin ar caoi a bheith agaibh an ceistiúchán a dhéanamh go ceann urraidh an Armáda Mhóir, a chuaigh i gcoinne Agaiméamnóin nó Odaiséas nó Sisifus nó ag éinne des na mílte daoine eile idir fhir is mhná a d'fhéadfainn a lua. B'aoibhinn thar na bearta cónaí ina measc agus a bheith ag caint leo agus á gceistiú, agus ní cuirfí éinne chun báis mar gheall ar na nithe sin a dhéanamh. Mar, i dteannta gach aoibhneas eile a bhfuil acu thall agus nach bhfuil againn abhus, táid siad domharfa, más fíor an scéal. Ba cheart daoibhse mar sin, a bhreithiúin, misneach agus dóchas a bheith agaibh nuair a bhéarfaidh an bás oraibh, agus machnamh a dhéanamh ar an bhfírinne seo, is é sin, nach féidir aon olc a dhéanamh ar an duine maith, pé acu beo nó marbh é. Tugadh na déithe aireachas do gach aon ní a bhaineann leis agus an rud a d'imigh ormsa inniu ní le seans a d'imigh sé orm. Is léir dom anois gur fearr liom bás a fháilt agus a bheith saor ó gach cúram. Sin é an chúis nár chuir an guth cuideachta úd i mo choinne inniu. Agus níl aon fhearg agam chun na ndaoine a dhaor chun báis mé, ná chun an lucht gearán orm, cé nach é ar mhaithe liom a bhíodar nuair a dhaoradar mé nó nuair a dhéanadar gearán orm. Díobháil a theastaigh uathu a dhéanamh dom, agus is ceart milleán a chur orthu mar gheall air sin.

agus má cheapann siad gur so agus siúd iad féin nuair nach é, casaigí sé leo, fé mar a dhéanainnse libhse. Ná tugaigí aon aireachas dos na nithe dar chóir aireachas a thabhairt agus go gceapann siad gur mór le rá iad nuair is suarach le rá iad. Má dhéanann sibh an méid sin, ní bheidh déanta agaibh ormsa agus ar mo chlann mhac agus ní bheidh a thuilleadh, ní bheidh tuillte agam ach is mithid dúinn imeacht anois, mise chun bás a fháilt agus sibhse chun maireachtana, agus ní fios d'éinne ach do Dhia amháin cé acu taobh acu sin is fearr.